ndikuyankha funso limene m'bale wina wafunsa lokhuzana zochitika ku ziyoni kuti iyeyi ali mchipembedzochi atadwala akuti pali zingwe zopota zimene anampatsa kuti akhale nazo achikulire a ku ziyoni akuti anamsokeranso chimwinjiro chili mnyumbamo Kuphatikiza pamenepo, akuti achikulire a Ziyoniwa anampasanso miyala, imene akuti ntchito ya zitatuzi ndi chitetezo pa khomo la munthu wa Ziyoniyu. Sizokayikitsa kwenikweni kuchokera m'maziko a chipembedzo cha Ziyoni kumva zimenezi zikuchitika. Chifukwa poyambayamba chipembedzo cha Ziyoni ndi chipembedzo chimene chatuluka ku zipembedzo ku Chikhristu, gawo la Katolika, gawo lina la Apostole kukapanga mpingo wa Ziyoni. Mpingowu chiyambi chenicheni udayamba mu 1896 ndipo udayambira ku Chicago. Koma m'chaka cha 1904 udasamukira ku South Africa ndipo mzimu wa uneneri unabwera ndi kudzayamba kuyendetsa nawo chipembedzochi. Mzimu umenewu ankautcha kuti Aladura kuchokera ku Nigeria komanso mbali ina ya Ghana. nkuti kuli mzimu kale wa Aladura. Mzimu wa Aladura ukakhala pakati pa anthu opemphera umapanga act ngati Chikhirisitu chikuchitika pamalopo. Aladura akagwa pa gulu la wanthu amalankhula za Chikhirisitu zokhazokha mkati mwa miyoyo ya anthu kukamwa kwa anthu kumatuluka mawu a Chikhirisitu. Pamene pali Aladura akakugwira aladula amabwera ngati ukudzozedwa ndi uneneri uneneri uja womagwa pansi iweyo mneneriwe nkuyamba kulakatula zinthu zimene zazungulira pamenepo aladula Aladura ndi mzimu umene umalamula zinthu zochitika koma pamalo pamene pakutchulidwa ngati za Yesu Yesu e kotero kuti munthu kupanda kuonesesa utha kulephera kusiyanisa pakati pa mneneri wa Mulungu ndi mneneri aladula. Pamakhala povuta kwambiri kuti mukazigawe zinthu zimenezi kuti mukadziwe kuti uyuyu naladula pansi pa satana mdierekezi pa mzimu wa mbwebwe ndi kuzindikira inuyo kuti uyuyu ni mzimu wa mulungu akulankhula idi ni mulungu Pamakhala povuta kwambiri mpaka mukhale munthu amene mudakhalako pansi pa zipembedzo za mizimu ngati tidachitira ife, kotero kuti mukhoza kukwanitsa kusiyanitsa pakati pa Aladula ndi Mzimu wa Mulungu. Tsono Ziyoni atakhazikika. mmenemu mu South Africa m'chaka cha 1904, mmene chinkayamba mu 1896 kuchoka ku Chicago, n'kuti kamzimu kameneka ka uneneri kakumayendabe pakati pawopa koma kadali ndi discipline, kadaphatikiza pamodzi ndi culture ya Chizungu. ndiye aladula ankalephera kutakataka kuti akagonjetse chikhalidwe cha chizungu chimene sikwenikweni pakati pawo kukhala ndi mizimu ya aladula aladula amayenda pamodzi nzikhalidwe za wanthu kotero kuti ku chipembedzocho chikakhazikitsidwa, malingananso ndi kacha ya kumeneko, Aladula m'makhala ngati mwamuthirira, koma kuopsa kwa Aladula amabwera pamene pakuchitika zinthu za tchalitchi m'dzina la kunenera. Aladula ndiye mwini wakenso wa malilime a chinyengo pansi pa nthaka. Amalankhula ngati Mulungu pakati pa wanthu. amamveka lilime ngati Yesu pakati pa wanthu. Akagwa, akulongosolerani kuti Mulungu akuti akuti akuti akuti akuti akuti. Komano amayenera kukhala ndi zizindikiro kuti mukadziwe kuti uwu ndi mzimu wa aladula. Akanenanena amakhala ndi zinthu zimene amatchula. Atha kukutchulirani chovala kuti chithandizire pa vuto lanuli. Atha kutchula chakudya kuti chithandizire pa kuchira kwanuku. Iyeyu akampeza munthu akudwala, aladula, amanena kuti munthuyu akudwala malungo. Chidayambitsa malungo nchakuti, kuti achire mufunika mumveke nsalu yofiira muiphatikize ni waiti. Achira, Aladula, amakhala pakati pa wanthu amene akupanga za Mulungu, koma Aladula amakhala akuchita ngati za Mulungu zomwezo koma zili zachikunja. Ni wovuta kwambiri kuti mumudziwe, adapusisa anyamata a chipembezo cha Ziyoni ndi akhala akuyenda naye Aladulayi kwa zaka zambiri mmene tamuonera kuti wasokoneza kwambiri Aladula kufikira kuti palibe chikhazikiko chokwanira chakuti mungathe kumuzindikira mzionist pamene akuchita pamodzi ndi aladura so mzimu ndi wachabe kwambiri umene mwauona lero kuti ukukuzunzani chidachitika nchani chipembedzo chimenechi chidayamba kukhala mpingo nkumapempherera anthu odwala komanso kunenera pang'ono ndi pang'ono komano kuti chifike pachimake penipeni nkuti mu 1920 chipembedzo chimenechi chinasamukira ku zimbabwe ndiye chitafika ku zimbabwe chidakapeza chikhalidwe cha anthu aku zimbabwe chifukwa nkuti nthawi imeneyi ziyoni akusamukira ku zimbabwe adakakumananso n'aladura yemweyi akuchita pa chipembedzo cha chipositole chifukwa aladura mkati mwake mumakhala uneneri umene udawaphonya apositole ku zimbabwe udaphonyanso wanthu a ziyoni ku zimbabwe adapita pansi satana anyamata oyima bwino mchipembezo olongosola bwino zinthu za chipembezo koma tsopano pamene padayamba kumalowa mzimu wa uneneri Polowa mzimu wa uneneri pakati pa chipembedzo cha Chipositoli ndi Chiziyoni, Aladura adakapeza nawo malo mwa atsogoleri amene adali ma founder cha ma 1920 pomwepa pa Bulawayo pa Zimbabwe. Chitauka chinthu chimenechi pakati pa chipembedzo cha Ziyoni, tsopano padaoneka kuti kukhulupirira Yesu yekha kwayamba kutha. tsopano padayamba kuti mapemphero amene mu 19 mu 18 zi- mu 1896 ku chicago mmene chinkayamba mzimu umene udayambisa chipembedzo chimenechi ku chicago cha ziyoni pakati pawo ankakhulupirira yesu ndi kukhulupirira zimene zinali zofunikira za mulungu ngati maubatizo ndi zinthu zina zotero pakati pawopa padadzauka mzimu wongodalira kupemphera kokha chifukwa ankanena kuti chipembedzo chimene chimauka cha Ziyoni ku Chicago kudali ngati kutuluka ku ukapolo. Ankatulutsa wanthu ku ukapolo wa chikhirisitu cha dziko lonse, kuwapulumutsa wanthu ku chipembedzo cha chikatolika, komanso kuwapulumutsa wanthu ku chipositole Apostole awa, ndiye kuti ndi Apostolic faith ndi anthu ena mchipembezo cha nthawi imeneyo kudali ngati kuwatulutsa wanthu ndiye wanthu otuluka mzipembezo zimenezi atayima pamodzi anapanga mpingo umene udayamba kutchedwa kuti Ziyoni ndiye popanga Ziyoni kuti tsopano chipembezo chija chakhala Pakati pawopa, wanthu wotuluka ku zipembedzo ngati Katolika, wanthu amene ankatuluka ku zipembedzo zina zowazungulira anthu amenewa kudapezeka kuti ankamwa mankhwala akafuna kuchira. Kotero kuti chiphunzitso chimenechi chitawuka mu 1806 chidawuka kuti kumwa mankhwala nkulakwa koma kupemphera kokha ndi anzathu apa mafaundala mu 1806. Mu 1896 a Zion samamwadi mankhwala, ankadalira kupemphera kokha. Koma tsopano chitasamuka chipembedzochi kudzabwera ku South Africa mu 1904, Pokafika mu South Africa ndi pamene tsopano mzimu uwu wa Aladura anakaupeza chifukwa n'kuti kuli kachipembedzo kena komweko kamene kamaoneka ngati Ziyoni yemweyi koma kopanda maziko kwenikweni chifukwa kankaphatikiza pamodzi ndi mizimu ya ziwanda popembedza. Ndiye pobwera anthu amene akudzajoina kuchoka ku South Africa ndi ma missionaries amene adachoka ku Chicago kupita ku South Africa, adakapeza tchalitchi. ikuchita pamenepa yachipembezo koma kumachita pamodzi ndi the spirit of aladura now azungu pofuna kunyengerera anthu akuda kuti chipembezo chawo chichikule cha ziyoni ndi analolera kuti ma south africans pamodzi ndi milungu ya aladura Achite limodzi mu Ziyoni ndi anajoina ndi milungu ya chiAladura ija kuijoinisa mu Ziyoni wochoka ku Chicago kudzachita ngati akuyamba mu dziko la South Africa amene anabwera ndi ma missionaries. Chipembedzo cha Ziyoni tsopano chidayamba kumvera uneneri. pang'ono koma kuti tsopano mzimu wa aneneri ukhazikike pakati pa chipembedzo cha ziyoni umenewu ndiye udakafwamphukira ku zimbabwe chipembedzochi chitapita ku zimbabwe chinakapeza kuti aladura wayika kalenso maziko koma akuphatikiza ndi uneneri chifukwa chake n'cha mapembezedwe a ziyoni wa ku zimbabwe anali kuti anthu amene ayambisa ziyoni ku zimbabwe ndi mpatuko apatuka kuchoka ku chipostole ndi ali kuyambisa chipembezo chawo cha ziyoni ndi tsopano popeza m'zimbabwemu munali kale chipostole chomakhala ndi mneneri kumuyimika ngati mulungu olosera zakutsogolo ndi aladura spirit yakumdimayi idakachita take over utsogoleri uja nkuchosa uneneri woona wa mulungu nkukalowapo uneneri wa chialadura umene mzimu umenewu ndi umene unayamba tsopano kumalamulira ziyoni mu zimbabwe ndi kumalamuliranso chipostole mu zimbabwe momwemo Onsewa ankaoneka ngati zipembedzo ndi zosiyana, koma onsewa chifukwa amachitidwa lead ndi Apostole Wamkulu. Ukunso amachitidwa lead ndi wamkulu wa chi Ziyoni. Apa pamenepa pamakhala ndi wamkulu wa Ziyoni, dziko lonse, ameneyi adayamba kumaima ngati mneneri wonenera pakati pa anthu. Aladula adayamba kupeza malo pakati pawo. kuopsa kwambiri nkokuti mmene zimachitika zimenezi mu 1920 nkuti kagulu kena kochoka ku ghana kamene kanali pansi pa milungu ya aladula kali kale ku zimbabwe kena kali ku south africa kagulu kena kochoka ku nigeria kamene kankapembeza aladula katalowa kale mu south africa mu zimbabwe ndiye pamenepa tsopano chipembedzo cha ziyoni chidayamba kumaphatikizika ndi mzimu wa aladula umene umakapanga act pakati pa zipembedzozi ngati kuti Mulungu akulankhula pakati pawo kudzera mwa uneneri. Pang'ono ndi pang'ono milungu ya Aladula idayamba kulamula ma colours oti anthu adzivala pa nthawi ya kupembedza Mulungu. Ndiye ku Ziyoni kudadzapereka kuti red, blue ndi amene adayamba kulamulira kenako white. ndipo chidayenda ndi milungu imene imatchedwa kuti god of colors m'chingerezi idayamba kupezeka pakati pa chipembedzo cha ziyoni chija okha akumaziona kuti ife ndi otuluka ku ukapolo wa chipembedzo cha chikatolika tatuluka ku chipolotesitanti tatuluka ku chikatholisizimu tsopano tili patokha ife ndi afulu ife ndi ziyoni nkhaniyi ndi yosausa kwambiri ana a mulungu tikakhumudwa ambiri tikakafika kwathu amene tidaganiza kuti zinthu zimene tidapanga chidali chipembedzo choona koma kodi choonadi nchiti pakati pa wanthu so tamverani pamene tikufika mu 1920 chipembedzo chija tsopano chayamba kukhazikika tsopano tikuona kuti chipembedzo ichi chimene chabwera kudzatsirika manyumba kuchoka ku ziyoni kuti chidziyamba chikhalidwe chimenechi chomapembedza zinthu chidayamba kutuluka tsopano pakati pawo pakati pawopa padadzabwera munthu amene adali ndi spirit of aladula otchedwa kuti edgar cayce edgar cayce ndi amene adapomboneza ziyoni komanso kuigawira pang'ono chipositole mzimu wa uneneri koma tsopano pamene pa edgar uyuyuyu chimene adapangapo kwambiri chidali chani anabweretsa mzimu opempherera madzi nkumachiza wanthu mdzina lakuti sitimamwa mankhwala ndiye adayamba kumatenga zinthu zachilengedwe kumazipempherera ndi kumanena kuti zimenezo ziyimira m'malo mwa mankhwala the spirit of aladura pansi pa edgar anapitiriza kulowesa chitopiya chifukwa edgar founder kwawo kwa chipembedzo cha edgar kunali kuti ankapembeza chitopiyani so chitopiyani nchisawawa Ndi mzimu wa Chitopiani ndi umene tsopano udadzayamba kufalikira pakati pa Ziyoni komanso Chipositole kudzautsa mzimu wa mitala pakati pa wanthu omatenga akazi folo, faifi, naini, teni nkumanena kuti gulu, mainini, kamzimu ka unini kanabwera ndi Edgar. Koma the founder weniweni wa chimenechi ndi chimzimu chomwechi cha Aladura. chimene chidayamba kumakalamula pakati wanena mzimu mwana uyu atengana ndi uyu ndiye kudali kukwatiritsa tiwana ting'onoting'ono tabanja limodzi kukhala ta mamuna mmodzi atsogoleri adzanawowu ndiye chidayenda choncho chipositole sono pamenepatu mundimvese nunena za Ziyoni, koma muona kuti numatchulanso chipositole chifukwa zonsezi zitafika mu Zimbabwe kuchoka ku South Africa, ku South Africako zinachita kubwera kuchokera ku Chicago mu 1896 kudzalowa mu South Africa mu 1904. 1920 anyamata ayamba kuonekera ndiye chidayamba kukula chipembedzochi now mmene akudandaulira mkuluyu ku malawi kuno kuti apezana ndi munthu wa chiziyoni wamukhazi wa- wa- wa- wampatsa mwala kuti ndi wosilikira manyumba chidayambika zimenezi nchakuti pakati pa chipembedzo cha ziyoni edgar kirese ndi amene anabweretsa zinthu zoyipa kayese anali mtopiyani Ndiye Mtopiyani amatolera chipembedzo chilichonse, chikhalidwe chilichonse kuchipanga kukhala mbali imodzi ya tchalitchi. Ndi amene adautsa mzimu wopempherera madzi. Edgar Kirese. Nkhani imeneyi ndi yosausa kwambiri. Nkhani koma yosausa. Kirese ndi amene anabwera kuti mudzipempherera mchenga. Kirese ndi amene adayamba kuti mudzikatenga zovala kamzimu kamene kadadzafala mpaka ku mapentekosto kwa anthu ambiri maapostol ndi ena adafika pakuti mabanja akayambana amanena kuti mukatenge malaya mbwere nawo kukagona kwa aneneri kuchokera kwa kirese mkazi wa edgar kirese anali lusiya kirese ndiye lusiya kireyi ndi amenenso adadzutsa mzimu wa aneneri wachikazi ku dziko lapansi zaka zaposachedwa pompa koma mmene amazuka aneneri achikaziwa pakati pa mipingo ya ku dziko lonse lapansi pamene palinso ndi kuti chafala chachoka ku ziyoni cha- chagwira ukapolo chipositole chakagwira ukapolo ziyoni tsopano chayamba kukagwira ukapolo tizipembezo tina totuluka mu zipembedzo zimenezi chifukwa zipembedzo tikuzitchulazi ndi zipembedzo zikuluzikulu ku dziko lapansi zimene mzimu wa aladula unazizunza mpaka mapente tidayamba kuzunzika nawo mzimu wa aladulawo umene tsopano unayamba kumabwera kuzafotokozera pakati pa chipembedzo kuti mzimu wa mulungu akuti nkumanena kuti inu ndi inu musakwatirane mulungu akuti koma amene akakwatiwane ndi auje sono aneneri achikazi adayamba kutuluka ku dziko lapansi mothandizidwa ndi kuyenda moyaka ngati thengo louma pakati pa moto kuyaka mwachanguchangu ndiye ku dziko lapansi zaunenerineneri zidayamba kufala zimene zinabwera ndi kuphika madzi kapena kupempherera madzi kapena kupempherera zinthu zosiyanasiyana kuti zimenezo zisanduke m'malo mwa mankhwala nkualetsa anthu kuti asamwe panado koma kutenga botolo la madzi kulipempherera ndi kumpatsa kuti imwa uchira sizikuyamba pano zidayamba kanthawi so ngati kukhomo kwakoko m'bale kukupezeka kuti kuli miyala m'baleyo akudandaula kuti munthu wa chiziyoniyi wampatsa mwala ndi akudabwa akuti miyalayo akumayiona ili mnyumba mwake kotero kuti miyala imeneyi akuti ikuyimira kutsirika khomo so zikafika poyamba utsirika manyumba zimenezi tsopano ndiye kuti zachoka ku chipembedzo cha mulungu zapita ku chipembedzo cha satana zikafika poti tidzimanga zingwe kuti munthu achire tidzitenga zinthu zina zake zochita usandutsa kuti zimenezo zikayimire m'malo mwa mulungu zachoka ku chipembedzo cha mulungu chifukwa timadziwa kuti ngati ukukhulupirira mulungu ndiye ukupemphera ndi pemphero lokha lisapite ndi mchere lisapite ndi madzi pemphero lisapite nchinthu lipite lokha koma zikayamba kusakanikirana ndi izo ndi izi nthawi zambiri silikhala vumbulutso lochoka kwa mulungu zimakhala kuti zikuchoka ku aladula so ichi ndimati ndikuyankhe mwachidule inchitopiyani mulicho achimwene tulukani ziyoni idabalalika Anaibalalitsa ndi Aladura amene anabweretsa mzimu wa uneneli. Anavuta Aladulayu m'Zimbabwe, wana wa zaka 9 amatomeredwa. Aladula ndiye mwini wake wa chitomero amene amabwera kudzatenga kakang'ono kosakulaku pakhomo nkuphatikiza onse mpaka 5 kukhala ana akazi a mamuna mmodzi. chidavuta choncho chipostole ku zimbabwe komanso chiziyoni pakati pa dziko lapansi mpamene pankayamba kupezeka za madzi minjenga ndi zina zotero zopemphererapempherera koma pogwiritsa ntchito zinthu kudzayenda pakatipo kuchoka kwa aladula ndi kumene tidayamba kupeza asing'anga a mizimu Asing'anga amizimu mmene adayendayenda asing'anga amizimu ku dziko lapansi mbendera za makalazi osiyanasiyana mmene wasamuka the spirit of aladula ku mamidzi kwa asing'anga amizimu ndi pamene pakuwuka mapolofeti ku dziko lapansi aladula yemwe uja tikumane mawa bwa.